ọkwa a na-agwa ntị ma ntị anụrọ ọ bụzi a na-ebeli isi ntị eme gịnị esolie ntị esolie a na-ekwuwe owowowowo asị ee nwaanyị a na-akọyerika oge ọbụla na nwaanyị a na-akọyeri ma gbasatara ụmụ ụmụ anụmanụ nwanne anyị nwoke na anụmanụ ụmụ nwaanyị obodo ihe eji ekwuru ebe a ekwuru ife a bụ ka ndị nwere ntị wee nụrụ ka ndị nwere ntị wee nụrụ bido n'oge gbawa dis chụwa ewu ojii ka chi ka dị ọkwa anụmanụ nwanne anyị nwoke chi ji na lego gbasatara nwaanyị obodo nwaanyị obodo etipịago ya ọ na-apụzi ala na ọkwa ọ bịakwute m yesterday m gonyesie nni ya ọ ya-eri wee jụwazia ya ajụjụ o wee bụrụ na this guy na-apụzi ala mgbe m maara ọ narọ apụ ala ọ na-apụ ala anụbụ na akpọgara ya n'ụlọ ndị ala mesịa ọ pụta ka ọ pụtakwa n'ụlọ ndị ala ọ dịsịrọ mma because na ihe inwere ana dis inwere ana likom dis nut pụrụ ana nut apụgo o nwezi ka esi fix kwa nut ọsọkwa ire alụ n'ụlọ na ọnụ ụlọ ndị ala for for ụwa gị niile for rest of your life nut pụrụ apụ apụgo anụmanụ a wee bụ na nwaanyị obodo etipịago nwaanyị obodo dọsara ya na condition ọ nọ na ahụ achọrọ m ikwu yesterday odo na nkara iji eme ife onyonyo ka m jụọ ya ajụ mee ya mee record ya here ka unu were ntị unu wee nụ but ndị nọsị n'akụkụ ndị ile ncha nọ n'akụkụ ile ha karịa hei na nkewa ebe m na-ajụkwa ya ajụ ekwerọ ka m jụtasịa ya ihe ka m na ya na-abụkwu ka m ghọta the real thing na-eme ee na nkewa na ọkwa akpọgo ndị Enugu ukwu ndị Enugu nwoke a na-ekwu okwu ya kịta bụ onye Enugu ukwu ọ Godfrey ọ Godfrey ọ Godfrey emesịa ka m jụta afa igbo bịa drop ya here because onye a needịrị enyemaka ndị na-ekwu okwu ya eze si ee ka kpọgide onye Enugu ukwu a kpọọ onye Enugu ukwu nwa nke a- onye another onye Enugu ukwu ọ na-asakagharị kpọta ya si ee nke nwa ọ sị ee na ọkwa emego call kpọọ nwanne ya nwoke kpọọ kpọọ nwanne ya nwaanyị na onye a fụ kịta na ndị be ha anwụ- mma ha anwụgo mpa ya anwụgo na ụmụnne ya anwụsịgo na ọ fọzi nke nwanne ya nwaanyị na nya nwa I think ọ sị na ọ fọzi nwanne nwaanyị na ya nwa na ngwuru ha na ngwuru ha niile bụ sọ ọnwụ ọnwụ nkewa nkewa nkewa na-asị ee na nwaanyị Abagana kpatara ya bụ ihe mere na nwaanyị Abagana bụ ihe debere n'ọnọdụ a nwaanyị obodo etipịago onye a before akpọta nwaanyị Abagana ọ nụgo nwaanyị Aba- Enugu ukwu nụkwa nwaanyị Abagana by then this man apụgo n'ihe eji mmadụ eme onye tipịara onye a bụ nwaanyị obodo mana ha arụtụrọ ya aka ha na-akpọ nwaanyị Abagana nwaanyị igbo melie nwaanyị igbo na-eme eme ọ na-emebi mmadụ emebi ka ọ na-edozi mmadụ edozi nwoke nwaanyị obodo tipịa ka onye a bụ qualified nurse n'obodo a ụnụ ma ihe nurse worth n'obodo a na-arụzi ezigbo ọrụ n'ọfụma wee bụrụ na o je lee n'anya na ndị obodo gwodosie ndị obodo wee fịkọọ ya wepịa daise rụọ ya ka ji o si na nwoke pụọ o wee bịazịa wee jisi ike wee kuchatawazịara ụmụ nwaanyị igbo nwaanyị igbo ya bịazịa lụkwawazịa ihe nago n'iyi nwaanyị igbo nabatara ya o kwerọ ha omume ha nachi ya back kịta na-arụtụzi aka ya n'ọnwa igbo n'ọnwa igbo kedu onye bụ kedu foundation ebe ihe si wee bido mebie nwaanyị obodo nwaanyị obodo mgbe ahụ nara na-anụ ntị achili nwaanyị obodo wee tipịa ya wee sịzie ka ụmụ nwaanyị igbo bịazie dozibe ka ha bịazie dozie ihe mebiri emebi ihe elegolo ele o kwerọnụ ha anachi ya azụ nwoke a wee bụzi na-ayị ara wee ruo today isi adịrọzi ya mma ọ sị m na ya bịara ịgba ọgwụ hepatitis b na clinic emesigo m sị ya gịnịzi meziri ị bịarọ n'oge nyechakwa ya ihe nnọọ o lisikwa sị m ee hei ụmụnne m daalụkwanụ na ọkwa bịara na nnọọ na-achọrọ ya ihe ọ ya-eri na ọkwa ka onye nke masị emekwa nke masị m ee na na na na na ya gbapụzi ọgwụ na ọ- ọ ya bịazi echi ama m ọ ya bịa today ọ bịa today mee n'ife onyonyo a O, biko ihe m na-eme ihe a bụ ka ndị Enugu ukwu isi kpakọrọ ọnụ na ọ bụkwa ndị isi na-akpakọrọ ọnụ nke ndị ala nọ na-akụ m ụnyaahụ na-akọ bụ ee ya agwa onye Enugu ukwu nke na- nọkwa na-akụ isi akpakọrọ ọnụ sị ya nya ka ọkwa ka e je weta ụlọ ahụ ka e je weta flat o nwere flat n'obodo a yes ajụrụ m ya because ama m the flat ọjọọ gwa bụ na before m kpọta ya mmadụ ya-ebi na onye ya bịa nedoro ya the flat ọ sị m bịa nedoro flat sa ma ya ele onwere ede ọrụ a because mụ na onye isi na-adịrọ mma anyị emekọrọ ihe yes m kpọrọ onye eje nedoro ya the flat anya ma mgbe m ji wee je mmadụ pesi onye a still sịkwa na ya ya-enedoro ya the flat anya ọ sị na tenant apụsigo nwe tenant ya-ebi utu onye arụ na-adịrọ nọọsụ ọ si ya tụbọzi na ọkụ adịrọ na mmiri adịrọ na flat even na ndị na-abịa ewere ego ihe na ezi ya a na-akwụ ma ndị nwe flat nwee flat a na-akwụzi ụmụ ihe obere ụgwọ a gasị ụmụ ihe 2000 yes for ụmụ ihe small small levies but flat bụ nke ọ da-akwụ ụgwọ ya nyanwa bụ ihe nwe ya anụmanụ nọ na-akọ na-asị ya ee ya gwakwa onye Enugu ukwu ya jebụ ka akwa ka anapụta ya the flat m sị ọ flat a bụ ihe ka anyị mkpa ka ọ ka nwoke a dị mma i che na nwoke a dịrọ mma na o nwere ike ịsign anything for ile flat ele or ịsign any akwụkwọ ọ sign godi ndị a- obodo anyị recognize ya kedụzi ka e si akọzikwa bụsikwa i- i- ihe ezikwu ihe kwụziri eye ka ịdịkwu ka nyanwa nwoke onye isi adịrọ mma enwere ike ịsign any akwụkwọ for selling or whatsoever yes sọsọ ya nọ n'ime the flat m sị narị afụkwara ụzọ were aba wee fụ ebe ị dina ka ọ nọọ gịnị ọ sị m ee na ya na-ebigheli aka wee banye m sị ya kee kee ka i si eri nri ọ sị na ya na-akwụ eri nri ọ na-ezi kee ka o si esi ebe ọkụ na-adọ mmiri adịrọ ọchịchịrị nkịtị m na ọkwa na ojegoti na ọ na-ego nri egugo m sị ya kee ka i si ego nri onugbu kee ebe i si wee nweta ego ọ sị na obodo na-akwụrụ m ụgwọ m ọ bụ onye obodo ka ọ bụ obodo na-akwụrụ ụmụ ihe grant a gasị o so benefit dị n'obodo a ma i nwee akwụkwọ obodo ọ sị na obodo na-akwụrụ ya ụgwọ ụgwọ onye arụ adịrọ mma o- onye isi na-adịrọ mma yes o lukwo ha 60 years a kwụwakwuo ya almost eh, almost more than eh, up to 3 million um, up to 300,000 naira a kwụba ya nke onye gbagotego na age because onye obodo ka ọ bụ m sị ya obodo na-akwụ ya ụgwọ onye arụ adịrọ na ihe ọ na-eli na ọ na-ezukwara ya ọ sị na ọ na-amanage m sị ego na ọkọrọgbaga agbago ọkọrọgbaga agbaga sị ee ịmara ego na three times na-ede wọd ya apụta ọyị ọ bụla ị na-eme otu ifu gị nọ nọshaz ndị Enugwu Ukwu isi kpakọrọ ọnụ bịawakwa nke azụ ọnwa na ụlọ nwoke a a sị na be ha tọgbọzikwa chakoo na o nwezikwa ebi be ha na ndị be ha anwụsịsịa na nwanne ya nwaanyị a na-akpọ na phone na-akọzi mmiri mmiri na-akọzi ji na aja ihe na-ewe m iwe mmadụ ịsapụ ọnụ sị na ọ nwaanyị Abagana kpọtara ya ebe a bụ ihe debere n'ọnọdụ a maka gịnị nwaanyị igbo ọ na-egbu nwoke igbo otu a nke bụ na nwaanyị igbo bịara ka ọ taa afụfụ dozie o dozitere ọsọ daiso ya o dekwa ilu ebe o dere azụ ya a sịkwazịa na nwaanyị Abagana nke a ka m achọrọ ịnụ because onye tipịa nwoke a nwaanyị obodo onye tipịa nwoke a bụ nwaanyị obodo bụ ihe kọrọ melie ala na-apịa na nwaanyị obodo so ka a chọọ way e si wee mie ka ọ ka dịgodonu mma dị bụkwa mmadụ dịkwa ka ọ dị before mgbe m mara ya udo na mgbe m mara ya ọ ka fọcha ọ ka- ọ ka fọchakwa ofu nkwụ ọkụ na ọ ghọkwa na oyekazi mgbe nwa oyele ya na m amaghị ya mgbe ya na ndị nwaanyị obodo gwodo sisa mgbe m mara ya ọ ka fọrọ ofu nkwụ ọkụ na kịta azụgo tipịazi fina ihe nwaanyị obodo mere ya